Remember, the people mentioned are no real persons. Abụ m onye nkụzi unu Chinenye Chuka Ipere. I am your teacher Chinenye Chuka Ipere. The essay will be delivered in Central Igbo. This video is specially dedicated to my friends from Abreba, especially Udumma Lekowa.

I am from Abiriba in Abia State. Amụrụ m na New York. Amụrụ m na New York. I was born in New York. mana etoro m na Kano mana etoro m na Kano but I grew up in Kano. Ebi m na Minneapolis, Minnesota. Ebi m na Minneapolis, Minnesota. I live in Minneapolis, Minnesota. Abụ m dibịa bekee ma ọ bụ dibịa oyibo. Abụ m dibịa bekee. Abụ m dibịa oyibo. I am a medical doctor. Ana m arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Ana m arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ. I work in a hospital. Ana m ahụ ụmụaka ahụ na-egbu. Ana m ahụ ụmụaka ahụ na-egbu. It translates as I see sick kids or it means I'm a pediatrician. Ụbọchị ọmụmụ m bụ abalị iri na anọ n'ime ọnwa nke atọ. Ụbọchị ọmụmụ m bụ abalị iri na anọ n'ime ọnwa nke atọ. My birthday is March 14. Ụbọchị ọmụmụ m, my birthday, bụ is abalị iri na anọ, 14th day, n'ime ọnwa nke atọ, in the third month, which is March. So, March 14th. Adị m afọ iri abụọ na itoolu. Adị m afọ iri abụọ na itoolu. I am 29 years old. Enwere nwaanyị m chọrọ ịlụ. Enwere nwaanyị m chọrọ ịlụ. I have a fiancée. It translates directly as There is a woman I'd like to marry. Aha ya bụ Aisha. Aha ya bụ Aisha. Her name is Aisha. Ọ bụ onye Kano. Ọ bụ onye Kano. She is from Kano State.

We speak Hausa fluently. Anyị zuru na mahadum. Anyị zuru na mahadum. We met in college. Aisha bụ onye ọkaikpe. Aisha bụ onye ọkaikpe. Aisha bụ onye ọkaikpe. Aisha is an attorney. Anyị ga-agba akwụkwọ n'afọ na-abịanụ. Anyị ga-agba akwụkwọ n'afọ na-abịanụ. We are getting married next year. Ama m asụ Igbo ndị Abịrịba. Ama m asụ Igbo ndị Abịrịba. I can speak Abịrịba dialect. mana amachaghị m asụ Igbo izugbe mana amachaghị m asụ Igbo izugbe but I can't speak Central Igbo very well. Aisha amaghị asụ Igbo. Aisha amaghị asụ Igbo. Aisha cannot speak Igbo. mana o nwere mmasị ịmụta mana o nwere mmasị ịmụta but she has the desire to learn. Mụ na Aisha na-amụ Igbo izugbe ugbu a. Mụ na Aisha na-amụ Igbo izugbe ugbu a. Aisha and I are currently learning Central Igbo. Aisha and I are currently learning Central Igbo. Anyị mụta, anyị akụziere ụmụ anyị ma anyị mụọ ha. Anyị mụta when we learn. Anyị akụziere ụmụ anyị we will teach our children ma anyị mụọ ha when we have them. Aga m akụzikwara ha Igbo ndị Abịrịba. Aga m akụzikwara ha Igbo ndị Abịrịba. I will also teach them Abịrịba dialect. Anyị ga-akụzikwara ha Awụsa. Anyị ga-akụzikwara ha Awụsa. We will also teach them Hausa. Anyị na-eso eme emume ndị Igbo na Minneapolis kwa afọ. Anyị na-eso eme emume ndị Igbo na Minneapolis kwa afọ. We participate in the annual Igbo festival in Minneapolis. N'ezie, omenala ndị Igbo na-adị anyị mma nke ukwuu. N'ezie, omenala ndị Igbo na-adị anyị mma nke ukwuu. Truly, we love our Igbo heritage very much.